ịwa ji ka a na-eme taa nke ndị Igbo na-akpọ ya New Yam Festival nke a bụ gị na-eme nke a eh, na Nneyi niile na Ụmụeri niile anyị na-emebe Ụmụeri niile n'Igbo niile Igbo niile hmm. ah, ya bụ nsogbu adọrọ dịka na ịwa ji alọ mmụọ nwa ịwa ji nwa a na-eme taa n'obi gị kedu ife ịwa ji abụ pụtala kedu ife ọ pụtala na Ụmụeri na anị Igbo nọ ka o si dị bụ na onye ọbụla ọ bụ ya bụ onye nọ n'ọnọdụ nwa na taata na echi ma nne echi bụrụ aji mmụọ ọnwa a na-akpọ ọnwa ise ọnwa ise wa ya Eke izizi dị n'ọnwa ise ka anyị ji abịa n'obu nwa anyị bụ ezi mmụọ na ka mmụọ mbọsị Oye abụ bụ alọ mmụọ etinye mbọsị abụ Oye abụ mbọsị abụ Oye abụ etinye agakọta ụdị nwa abụ mgbe eweta ji ọhụụ gị n'anya n'ebe na ya abụ eweta ji ọhụụ debie n'iru ndị mmụọ abụ bụ ndị ichie Igbo dị n'obu nwa ma ndị ichie mmụọ dị n'obu nwa sị ndị ichie Igbo ma ndị ichie mmụọ enyi ji ọvụ na ji ọvụ apụtawo na akọpụtawo ji ọvụ n'ubi anyị na-eme ka anyị lie ọ dawa n'anya onye n'anya nsogbu esi ekpele and custom ka esi eme ya awa alịba ji emezie ya ewee mezie celebration
ife ọ pụtara bụ na dịka obodo bụ Ụmụeri ya ekere wee obodo bụ Ụmụeri site taa na ịmawa agaba onye ọbụla bụ onye Ụmụeri weli ji ọhụụ wee mee ihe ọbụla bụ ihe ọdịnala onye enyerezi nsogbu ah. mana mgbe gara aga dịka ọnwa gara aga ah. onye ọbụla bụ onye Ụmụeri weli ji ọhụụ wee mee ihe ọbụla bụ tradition ọ ya-affect automatically ah.
ya na ife ọ pụtara bụ na ọ dị mkpa tupu mmadụ ọbụla elie ji na Ụmụeri maọbụ na anị Igbo nọ ya echegodu ka a ja-eme ife ọwụwa ji ife kwesịrị ezila ezi ka ọ bụ
a na-eme ya ọ n'arọ ọbụla ka a na-agụpụ arọ ọbụla ọ na arọ nwere isi nọ n'ọnwa ise kwa arọ ọbụla ka a na-agbakọ o nwekwara ndị na-abịa iche ka mmadụ niile kwa mgbe arọ ọbụla ka eji eme ya ị e na-emerụli ya sọsọ ma na ụmụ Nneyi ma Ụmụeri n'Igbo niile o nwere okposi dị n'obu nwa a na-akpọ ndị ichie Igbo ndị ichie Igbo okposi dị n'obu nwa a na-akpọ ndị ada Igbo hmm. so na alọ mmụọ ọbụla ebute ndị ada Igbo abụ ebute ndị ichie Igbo abụ ewee gwa va na ife ọvụ apụtago na ife ọvụ ka a e na-eme ka elibe

bụ na ọ na be anyị nwa ka igbo si wee bido anyị nwere ndị ichie igbo nwee ndị ichie ụmụeri n'obu nwe bụ apụta kọrọ ndị ichie igbo kọrọ ndị ichie ụmụeri na ebe ife ọvụụ abatago n'obodo igbo ebido mbido ive ive ọvụụ daalụ rinne aje ụmụeri na aje igbo niile Eh, biko o nwere ive dị iche na ụdị i ji eme ịwa ji gị ma alọ mmụọ gị na nke ndị ọzọ na-eme ma obodo dị iche nwere ive dị iche ive dị iche n'ime ya bụ na ndị ọzọ ya agaba weta ji ma kpee ekpere mana ive dị iche na nke anyị bụ na ị ga-egbukwesị ndị mmụọ ahụ ọbara dịka ewu ma ọ bụ ọkụkọ ive e wetara sị ya na enye ka e wee mee na ive ọvụụ abatago onye na mmadụ iso kedu ive ị na-ene anya na nke arọ ọnwa ka ọ ya-esi dị
ana m avụ ka o si adị na ive dị iche dị ana m ekene chukwu na ụmụ igbo ama ọlụ ive bụ eziokwu mana ndị ọcha mere anyị na ngwele rinne mana erezo chukwu ọ dị ive dị iche na-adị
kedu ozi ị nwere nye ndị ụmụeri nye ndị igbo niile na awam ji gị nwa ozi m nwere nye ndị ụmụeri na ndị igbo niile bụ onye ọbụla isi ike n'ọdịnala ịwa ji maọbụ alọ mmụọ abụrọ ajọ ive ndị ọcha na-eme ya my friend nọ China kpọrọ mụ sị na Asia country na va melive mmemme ịwa ji va this month or last month being August so na ọ dị n'igbo niile bụ ihe gbasara culture ịwa ji ọ bụrọ ọba anyị ka o ruru so na ndị ọbụla bụ ndị malụ ive kwesịrị bụrụgodu na ị na-eje ụka na ị na-agọ mmụọ e mesie ụdị nwa i nwe ike ịnọ be gị kpọọ ndị ọgbọ gị sị ya na mụ na-awa ji n'oliliwe olili ọ bụrọ ive arụ ka ọ bụ ji bụ something ive e gwupụtara n'ala ive pere mpe e weli tinye n'ala o buo ibu ife ọnwa mystery ka ọ bụ so n'ife omimi ka ọ bụ so ọ nyanwa bụ ive dị ji pụta e welie dịka ndị na-eje ụka e welie jee n'ụlọ ndị na-eje ụka jee sị chukwu na ji ọvụụ apụtawokwanị ka anyị livie daalụ otu avụ ka ọ dị ndị ichie avụ bụ ndị mmụọ bisi n'obodo nwere pa iwe ebili ka ihe a kọlụ va na ive unu na-eme mgbe ele unu anọrọzi ya mana ji ọvụụ apụtawo ka anyị mọdụ na naanị ka anyị sị enye na enyi ji ọvụụ unu buru anyị ụzọ lie ka anyị libezie ya ka ọ ghara inye anyị nsogbu
ọ mawara mma rinne biko ọ dị m ka